ọ dị mma ndị Igbo ekene m ụnụ ee ka m gwa unu ebe anyị nọ n'ụtụtụ tata ebe anyị nọ tata bụ na Transekulu dị na Enugu steeti ihe anyị ji maka ya wee bịa tata bụ ihe na-agba anya mmiri nke ukwuu na dịka o si wee na-efegharị na igwe soshal midia na ebe dị iche iche na onye bụ Dr. Chike Akunyili Dr. Chike Akunyili bụ nnukwute dọkịnta bụkwalụ di onye bụbu onye isi ndị NAFDAC bụ Dr. Dora Akunyili ma bụkwara minista for information n'obodo Naijiria nụnwa bụ onye egburu ụnyaahụ ndị ji egbe a na-amaghị ndị ha bụ gbagburu ya na Nkpọọ dị na Anambra steeti o wee bụrụ ya bụ ihe ịgba anya mmiri na-agagharị na soshal midia dịka ozi si wee gwa anyị na ya bụ nwoke gara mmemme ndị ebe ya na nwunye ya nwụrụ anwụ bụ Dora Akunyili gara akwụkwọ bụ ebe a na-akpọ University of Nigeria Nsụka ha nwere mmemme ha mere n'Ọnịcha e wee kpọọ ya wee sị ya bịa ka ọ nara asambodo enyere nwunye ya ka ọ nwụchara ya bụ nwoke wee jee ya bụ mmemme wee jee nata ya bụ asambodo wee na-anaghachizi azụ wee sitezie na Nkpọọ mgbe ndị oji egbe a na-amaghị ndị ha bụ jiri wee gbagbuo nyụọ ya anya wee naa ndụ ya n'iyi anyị wee sị ka anyị nenegodu ka ebe a nụnwa bụ ụlọ ọgwụ ya bụ St. Leo's Hospital dị na Transekulu Enugu si wee dobe ihu n'ụtụtụ tata dịka a na-achọ onye bụ onye isi ha ahụ achọ tata ndewonu ka m gosizi unu ebe anyị nọ ugbu a ya bụ ụlọ ọgwụ Dr. Chike Akunyili Dr. Chike Akunyili bụ di Dora Akunyili o wee bụrụ ka anyị si wee hụ ya n'ụtụtụ tata na ndị mmadụ dịka a ga-asị na ọ bụ iru uju na ibe akwa ka anyị na-afụ n'ụtụtụ tata maka ọtụtụ ndị mmadụ mụ na ha kpara nkata kwuru na ya bụ Dr. Chike Akunyili ka ya na ha kpachara nkata ụnyaahụ ụfọdụ sị na ya na ha kpara nwanne ụnyaahụ tupu ha wee na-anụzi ya bụ ihe n'igwe soshal midia na ya bụ dọkịta bụ onye egburu egbu na Nkpọ dị na Anambra steeti ee eh, dịka ozi si wee na-agwa anyị ya bụ Dr. Chike Akunyili bụ onye Agụlụ Agụlụ dị na Anambra ihe ị na-ahụ ugbu a bụ nya bụ St. Leo's Hospital ọ nọ na nọmba 57 Nike Lake Road Trans-Ekulu Enugu onye ọbụla na-abịa ụlọ ọgwụ amara na ụlọ ọgwụ ezoghị ezo i rutere n'ebe a na-akpọ Nowas mee ka ị na-agbagote na-agabazi ee ebe a na-akpọ ndị na-ere ihe eji arụ ụlọ ị ga-ahụ ya bụ ụlọ ọgwụ ee ọ bụ eziokwu Uju Ọra Nwenyi ọ bụ eziokwu ihe i kwuru bụ na ọ bụ ihe na-agbawake n'obi bụ nya bụ ihe merenụ ọ dị mma ka anyị nenenụ ma anyị nwere ike ịbanwu ime jụkene ndị nwe ya bụ ụlọ ọgwụ ajụjụ ndị na-elekọta nya bụ ụlọ ọgwụ

dị mma dịka m si wee na-agwa ha ka ha ha gwakene anyị okwu maka nya bụ ihe ọdachi mere n'ụlọ ọgwụ a mana ee ka obi dị ha ugbu a ha ekweghị akpọpe ụzọ nya bụ ụlọ ọgwụ ee ọtụtụ ndị na-ajụkwa kedu ka o siri wee mee ka o si wee mee bụ na Dr. Chike Akunyili bụ nnukwute dọkịnta ọ na-arụ ọrụ na UNTH Enugu ma na-arụkwa na ụlọ ọgwụ ya bụ St. Leo's Hospital dị na Trans-Ekulu Enugu nke unu na-afụ n'ihe onyonyo unu nya bụ Dr. Chike Akunyili bụ onye nụrụ Dr. Dora Akunyili prọfesọ prọfesọ Dora Akunyili bụ onye ji ọkwa minista nke na-afụ maka mgbasa ozi n'obodo Naijiria nakwa onye isi ndị NAFDAC n'oge gara aga nya bụ nwoke jere ka ọ nata asambodo enyere nwunye ya maka ihe dị iche iche nwunye ya mepụtara na ndụ mgbe ọ dị ndụ o wee gachaa nya bụ ihe wee na-apụta n'ụzọ ndị oji egbe a na-amaghị ndị ha bụ wee kwudo ya na Nkpọ dị n'Ọnịcha wee gbagbunyo ya anya o wee bụrụ ihe ịgba anya mmiri maka na nya bụ ogbugbu egburu Dr. Chike Akunyili mere ya mmadụ isii a na-ekwu na agbagburu ụnyaahụ na Nkpọ dị na Anambra steeti ee ka ọ dị ugbu a anyị agwala ha ka ha kpọnye m onye bụ onye isi onye PR onye mgbasa ozi ebe a nụnwa ka mụ na ya kpaa mana ha ekwebeghị nee anya ị fụ na ha jiche igodo gbachiche ya bụ ụlọ ọgwụ gbachikọta ya ọfụma ọfụma

ihe m chọrọ ịjụ gị bụ ah, Dr. Chike Akunyili bụ onye nwụrụ anwụ ka i si mara ya bụ nwoke ihe i ji mara ya dịka onye agbata obi ya ị bụ ndewo n'igbo ka ị ga-asụ ndewo ndewo ee ka m mata afa gị afa m bụ Onwe Uchenna
ọ dị mma ị mara ya bụ nwoke bụ dr chike Akunyili yes gwakene m ka i si mara ya
ama m ya as a doctor anyị nọ na- anyị nọ na- a- ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọ na-enyere ndị mmadụ aka Ndị- ọ dịghị ịchọ

Kedu ikpeazụ ị fụrụ Dr. Chike Akunyili? Afụ ya n'ụtụtụ nyaa Hmm. afụ ya n'ụtụtụ nyaa anyị na-ekenechara ebe anyị a with driver ya ma em, ma polisi ya na-esocha ha bịa- a ga- a ga-ebutecha ndị ebe anyị a ebe ekene Ọ dị mma kedu ihe ekpere ị na-ekpe n'isi ndị ezinụlọ ya maka mama ha anwụgo kịta nna ha bịakwa nwụọ
ekpere a na-ekpe n'isi isi- isi ezinụlọ ya bụ ka Chukwu jiri aka gbaa ha ume Ndewo. na na anyị nwa bụ mmadụ nwere o nwere ihe anyị ga-emenwu na ọ Chukwu bụ onye ihe niile dị n'aka ndewo Ndewo. Ee, ọ dị mma ọ bụ otu onye na ndị ya na dr chike akụnyili nọ n'akụkụ ee ka anyị jụkwa ndị ọzọ marụ dr chike akụnyili oge ọ dị ndụ Mama Ife. Ndewo. Ee, eh, biko, ka m mata afa gị. Afa m bụ Mrs. Nzeakonobi.
Afụ m na ị bụ onye agbata obi St. Leo Hospital bụ nke Dr. Chike Akunyili nwe. Gwakene m ka i si mara ya bụ nwoke na ka obi dị gị. Obi adịghị anyị mma maka ọ bụrụ otu a ka iru iru ebe a anyị na-anọ kịta ọ bụrọ otu a ka iru shops anyị na-adị anyị na-akwapụtacha ihe ọlụ a na-aga mana due to na ọ landlord anyị ka anyị sikere na ọ landlord anyị ọ landlord anyị pụtara n'ụtụtụ a na-anụ na e gbuo ya ị fụgo ka ebe niile dị ya ya ya o nwerọ ihe anyị na-ekpe ihe anyị ma anyị na-eme He's a very nice man since anyị nọwara ebe a o nyenube anyị nsogbu for one day ị nụgo, for one day o nyenube anyị nsogbu

ee nze ọ na-akpa ụka ọchị ọfụma ọfụma even before ọ nwụọ yesterday ọ gafere anyị ebe a anyị na ya kenechaa so anyị amarọ na nkene anyị kene ya bụ nkene ikpeazụ ọ na-ama njakịrị ọfụma ọfụma. He's a very nice person. kedu ekpere ị ga-ekpe n'isi ụmụaka ya maka na nne ha nwụgo kịta nna ha bịakwa nwụọ ekpere m ga-ekpekwa n'isi ụmụaka ha bụ na almost na ọ dịzi ka mụ na ha nọ n'ofu ụgbọ they are now an orphan chineke ma ka o si emere ndị orphan ihe ga-echekwaba ha nọnyere ha ma meere ha echiche obi ha niile nke na-abụrọ njọ Amen. amen
unu anụgo ka obi dị ndị mmadụ maka ya bụ ihe na-emegasị maka ya bụ ihe merenụ ọ ndị nọ n'akụkụ ya bụ St. Leo Hospital na-ekwu ka obi dị ha afa m Chibuoke nwa kedu ihe ị maara maka Dr. Akunyili a na-ekwu n'ụlọ kee ka obi dị gị? Ah, obi dị m na mwute maka na a sị na ọsụsọ a na-ekwe nwa mkpi Naijiria na afọ aja o wutere anyị so much ka ka anyị pụtara this morning naanị ya anyị nọ na-enegharị anya ọrụ ekwela ya alụ nni ekwela ya eri even nni m bu wee bịa ọrụ ekwerọ m eri maka na ezigbo mmadụ ọgbajuolu ọgbajuolu ọrụ jekwuru ya o nye gị- o nye gị advice o nye gị advice as nna even ebe anyị na-anọ ọ mụwa bụ onye izizi nọbara ebe a mụwa bụ izizi kpochara ebe a so mụ na ya dị ka nna na nwa o nwee mgbe m na-amarọ ihe m na-eme m dọpụta ya ọ gwa m ihe m ga na-eme ka ọ na-aga aga so o wutere anyị Ọ dị mma, kedu ekpere gị n'isi ezinụlọ a? maka ha ha- nne ha anọrọzi kịta nna ha anọrọzi. ekpere m na-ekpe n'isi ezinụlọ ya bụ ka ka ha were obi maka na ọnwụ bụ ihe dịrị onye ọbụla mana ihe a na-ekpe ekpere bụ ka isi ka arụ maka na otu o si nwụọ wutere anyị ọ bụrọ na ọ nwụrụ ọnwụ chi ya na ọ na-aya arụ ahụ ọ nwoke gbasiri ike na- na- na-enwe obi aṅụrị o nwerọ mgbe gị na ya na mmadụ adịghị enwe okwu Ị- ị bịagodu n'ụlọ ọgwụ ya ọ bụrụ na ihe sie ike akpọọ ya ọ sị sị rapụ onye ahụ so ezigbo mmadụ ezigbo nna ka ọ bụ mmadụ nwere ike ịbịa n'ụlọ ọgwụ ya o treatie ya sị sị rapụ ya n'oge ọ na-eme ụdị ihe ahụ because o- because ya Now even o mere ma mụ mgbe m nwere accident o mere m ya so o wutere m ya o wutere m too so much ihe eji mara m bụ oke nwa AC so AC a m na-arụ even on Friday last week asapụcha m moto ya ọ sị na ọ ga-eme travel with driver ya driver ya a sị na o so nwụọ ọ mụ asapụcha moto ha ji mere travel so o wutere m rinne ọ ya mere ị fụgo today na nwere ihe m na-arụ ebe a Wee na-arụ ebe a. O wutere m too much. Ka bụrụ oge zigara m. ndo ndo o amen amen madam o nwe ihe ị ga-agụ ee ụfọdụ n'ime ha anya mmiri ekweghị ha kwuo okwu chaa chaa ee unu anụgonu ka ndị mmadụ si wee na-ekwu ka obi si wee jọọ ha njọ maka ihe a merenụ wee bụrụ ya na dr chike akunyili abụgoro onye lara mmụọ maka ọtụtụ ndị na-asị kedu ebe anyị nọ bidokwanụ ihe anụnwa anyị na-egosi na bbc news igbo kịta ee ka m chetakwara unu ọzọ na ebe anyị nọ bụ na st leo dị na Trans Ekulu Enugu i nee anya kịta ị ga-ahụ prọfesọ Dora Akunyili building ebe a bụ ụlọ ọgwụ Dr. Chike Akunyili Dr. Chike Akunyili bụ di Dr. Dora Akunyili nara mmụọ ya bụ nwoke wee bụrụ onye zutere ọnwụ ya ụnyaahụ oge ọ gara njem ịga nata asambodo ndị ụlọ akwụkwọ ha bụ University of Nigeria Nsụka nyere nwunye ya bụ Dora Akunyili lara mmụọ oge ọ na-apụtazi n'ụzọ ka ndị a na-amaghị ndị ha bụ jiri wee gbagbuo ya bụ nwoke wee bụrụ ihe ime anya mmiri

ị ga-ahụ ihe bụ ihe ahụ bụ ihe mere bụ ihe ịgba anya mmiri na Dr. Chike Akunyili bụ onye nke lara mmụọ ọ dị mma na-esonyezikwa anyị ka anyị ka ga-eweta ya bụ ihe na mere Dr. Chike Akunyili bụ onye bụ di Dora Akunyili bụbu onye isi ndị NAFDAC ma bụbụkwara onye isi onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi na Naịjirịa bụ ihe ịgba anya mmiri o mere ụnyaahụ na Nkpọ oge nya bụ nnukwute dọkịnta na-arụ ọrụ na UNTH ma nwekwa ụlọ ọgwụ nke ya na St. Leo Hospital dị na Trans-Ekulu Enugu ebe a gara ebe a na-akpọ n'Ọnịcha ka ọ nata asambodo e nyere nwunye ya lagoro mmụọ maka nnukwute ihe nwaanyị ahụ mere oge ọ dị ndụ mana ka ọ nachaa nya bụ asambodo wee na-apụta na Nkpọ ndị a na-amaghị ndị ha bụ wee gbagbuo nya bụ doctor o wee bụrụ onye nwụrụ anwụ tata anyị abịago n'ụlọ ọgwụ ya wee hụ na ha ji igodo gbachichie nya bụ geeti naabọ wee sị na mmadụ agaghị aba n'ime ya o wee bụrụ na i nee anya ị hụ ma ndị nọọsụ ma ndị ọbụla na-eru uju dịka anyị sikwa wee gwa unu na ndị agbata obi ya ndị nya bụ Dr. Chike Akunyili nyechara ebe ha na-azụ ahịa na-ebekwa akwa ha agwala anyị okwu anyị ka ga na-ewetakwara unu ka nya bụ ihe si wee na-eme ọ na Trans-Ekulu dị n'enugwu ka m na-ewetara unu ka e si wee na-eru uju ọnwụ Dr. Chike Akunyili n'ụtụtụ tata aha m bụ Ebere Ekeọpara ndewo